n'ezie ọ bụrụ na anyị mara ihe ga-eme echi o nwere ike ma anyị emela ọtụtụ ihe anyị na-eme ugbu a na-ezighị ezi maka ọ bụrụ na ihe niile dịrị egbe mma n'elu ọ gaghị agbadata n'ala izu uriom marakwa na ụfọdụ maara ihe nwere ike ime echi ma kachie ntị mee ihe ahụ na-ezighị ezi mana o nweghị onye dị ndụ ga-asị na ya enwebeghị ebe ọ zọhiere ọkpa ma ọkwanụ na o nweghị ebe o si eri mperi ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ ha zọhie ọkpa ọ dị ha ka ọ bụ naanị ha na-azọhie ọkpa makwanụ na ọ bụ naanị ha nwere ebe ha si eri mperi abịazie onye ahụ atagbu onwe ya n'ụta karịa ka o kwesịrị ọ dịkwanụ mkpa ka anyị mara na o nweghị onye a kpọrọ aha were mebe nzọhie ọkpa nzọhie ọkpa na iri mperi bụ ihe zuru mba niile ọnụ ihe dị iche bụ na nzọhie ọkpa nke m abụghị nke gị abịakwanụ nke gị abụghị nke m anyị niile bụ mmadụ nwere opempe ya bụrụ otu ebe anyị siri eri mperi mana ihe dị mwute n'ịzọhie ọkpa bụ onye zọhie ọkpa ebe anya hụrụ ya anyị bụ mmadụ ahụ ya dịka nke ya ọ kasị njọ anyị hụ ebe mmadụ si eri mperi anyị were ya mere akụkọ ebe anyị na-eme karịa ndị ahụ naanị na anya ndị mmadụ ahụbeghị nke anyị ee ịzọhie ọkpa ekwesịghị ịbụ ihe ọṅụ maka ukwu na-ama ọgọdọ adịghị mma ịgba ọtọ mana gịnị kpatara anyị ga-eji were ebe mmadụ si eri mperi were kwuo okwu ebe anyị maara na anyị bu nke anyị n'isi ọ na-anyịgbu anyị jụọ onwe gị ma ịzọhie ọkpa nke ụwa ọ sara ute naanị na ndụ onye ahụ i ji were mere akụkọ ị maara ka ọ dịrị onye ahụ i ji were mere akụkọ kedụkwanụ ma ọ bụrụ na ndụ onye ahụ i ji were mere akụkọ ka ndụ nke gị mma a tọghee ngwugwu nke gị n'anya ọha ị ga-enwe ọnụ okwu anyị niile nwere ụzọ dị iche iche anyị siri azọhie ọkpa naanị na nke gị abụghị nke m onye ọma gbaa mbọ ma mara ma hazikwanụ ebe i siri eri mperi ekwekwana ka mwute mee gị chere na ọ bụ naanị gị bụ ya bụ ụdara a na-agbawa ọnụ maka nke bụ eziokwu bụ ọ dị be oke dị be ọgịnị na ị zọhiere ọkpa abụghị nsogbu maka onye ọbụla dị ndụ na-azọhie ọkpa nke ya ma nwee ebe o si eri mperi ọ bụghị naanị gị Gị onye nta akụkọ na-enweghị ntụpọ ọbụla, a gbakọọ meghee ndụ gị dịka akwụkwọ, ị kacha mma. Ihe i ji buru nke onye ọzọ n'isi ọkwa maka na anyị amabeghị nke gị. Ị ga-akpụ mmadụ n'ọnụ ebe ahụ gị niile bụ sọ ọnụ ọnụ. Anyị niile bụ mmadụ ma nwee ọtụtụ ebe anyị si eri mperi. tinye uchu na nke gị ma hapụrụ onye ọzọ nke ya ma ya bụrụ na ị gaghị etinye aka n'ịkwalite ndụ onye ahụ ma ọkwanụ agwa ya tupu ị kwuo maka nke onye ọzọ gbaa mbọ mezie nke gị maka e buru ozu onye ọzọ ọ dịka e bu ukwu nkụ o nweghị onye dị mma n'azụ enyi m sị kelee onye ntị chiri ma elu anụghị ana anụ ya mere chetakwa ka i mee ihe niile dị iche iche ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebie nya bụ ọrịa nje covid ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ satọde bụ abalị iri abụọ na iteghete nke ọnwa ọgọst bụzịkwa ahịa afọ n'ala igbo anyị sị ka ọ baara gị bụ nwoke ma baara gị bụ nwaanyị onye ị nụrụ olu ya bụ maazị ndụdị na-asị unu ka emesịanụ maka be ahụ ka ị sonyere anyị n'izu ụka ọzọ anwụchule